ihe drink kontru o teela anyị ji na-aplan ga-eme ihe dị ihe along the time along the way ụmụazị ewerezie aka achọpụta na ọ dị necessary bidozie the thing so you have to support them it's a very good initiative for them I bless God for them like anyị nwa bụ ụmụ ntorobịa ka na-eto eto anyị nwere onwe anyị like mụnwa ọ na taa wụ mụ nwa ịnụ ya na-akpọ ara na ụmụ amaghị anụ

because if you know your root ị mara ihe your root na-aforbid because of the problem in this, our society today at times most of the things our root na-aforbid ka anyị na-etinye aka n'ime thereby going backward instead of forward but ọ bụrụ na iwu dị si root na-aga ọ bụ ihe ị ga-aga eche mesi mba ndị be anyị na-eme ihe dị otu a because ị cheta root a mụrụ gị nna anyị biko gị gwa anyị afa gị. aha m wụ Emmanuel Ogu esi m esi m Okporo wee bịa Yes. Ah, ebe a wụ ụmerenne m ebe a ka m ebe a ka a mụrụ nne m nne m ebe a ka nne m siri pụta Eh, nne m soro nke nwoke na-eme ihe na so ah, Thank you. Biko, ee, ị nwere ike ịgwa anyị ihe a na-eme today? ihe a na-eme taa wụ ihe ara na ụmụ nke ndị nwadiala ndị nwadiala na ndị ndị mụrụ ndị ụkwụ na- ụkwụ na ụkwụ na atọ ara na ụmụ short ọ ndị niile mụrụ nwadiala ebe a na-eme ya nzukọ a unu wee zukọ taa kedu ihe eji maka ya wee wee na-eme ya Em, ihe eji maka ya eme ya wụ- ọ wụ ka nwanne mara nwanne ya ọ na ị hụ nwanne gị ị hụ nwanne gị n'ụzọ recognize as nwanne gị na amụrụ onwe unu e nwee ndị nọ ebe a na-amahụ sef ma etu a nọkọrọ ebe a taa ha mụrụ na m ha aghọtago okay ị nwere ike ịgwa anyị ka obi dị gị n'ụbọchị taa obi dị nke abụ ụsọ ugboro okie igwe ofu nwa m sị ihe anyị gara emezipu ha na-emezi ya n'ihi na unu mechukwu gọziri ememe na ya ọ dị mma maka obi dị m ụsọ ya ka m ji bịa n'oge sonye aka eme ka ọ gaa aga biko obi dị m too much anyị nwa bụ ndị ọgbara ọfụọ like m nwa na-ajụ gị ajụjụ amarọ m ihe wụ ara na ụmụ ị ghọtago ọ bụkwa m ihe obi aṅụrị na today m bịara here amago m ihe wụ ara na ụmụ ị ghọtago so ọ bụ m nnukwute ihe obi aṅụrị bụrụ ihe nkụzi nye m so kedu ndụmọdụ ị na-enye anyị nwa bụ ụmụ ọgbara ọfụ a na-amaha kedu ndụmọdụ ị na-enye anyị gbasara mmadụ ịma nwanne ya kedu ndụmọdụ ị ga-enye anyị ndụmọdụ m ga-enye ya bụ na ụdị ihe a etu anyị si ebido ya na ị gwa ndị ọyị na-agwakwa ụmụnne sị onye ahụ onye nke m onye ahụ nwanne onye ọ bụ- onye na-eme ihe eli na ọ ga-ama mma the more people na a na-amụ ndị ma ha na-amarakwa onwe ha mmadụ ghara ime mistake lụọ nwanne ya ma ọ chọghị okwu dị agha kwetago so mụwa supportụrụ m ya ha? And mana ndị- ihe awụ ihe ndị ọgọ mmụọ ya ewu nwanne ya ma nwanne ya awụ ihe chọọchị awụ ihe ihe ọgọ mmụọ so ọ dị mma i- iṅomi ụdị ihe na-eme ya na-eme ya with money or without money ọ dị mma ekelere m gị nke ọma sa ana m asị ka chineke gọzie gị gị onye gwara anyị okwu ndụmọdụ mere ka anyị mụta ihe n'ụbọchị taa n'aha jizọs kraịst daalụ sa ya gazikwere anyị niile o, ụzọ m, onye ọbụla ụbọchị onye ọbụla o, thank you very much aha m bụ success n mmadụakọ onye nke chiri echichi a mara akpọ eze enyelụ nwa na awo idemili ife ji wee bịa n'ụbọchị nke taa bụ abịara m be ndị ọgọ m mụnwa na-alụ nwanyị n'amaifeke kpọmkwem na ezinụlọ anyị fụrụ ebe a mụnwa na-alụ ada ya nwanyị so fa mee ka m malụ na na e nwere ihe emume anyị na-eme mgbe anyị dịsị n'ụmụaka mgbe gara aga a na-akpọ ara na ụmụ maka na a bịa n'obi nke m mụwa na onwe m bụ eze enyelụ nwa ihe m mụtara bụ ara na ụmụ bụ opportunity ụmụ ụmụ ji wee na-amara onwe ha were mara boundary ka ị ghara ịfụ nwanne gị n'ụzọ ka ị mara na onye a nwanne gị maka ị gaghị alụ onye gị na ya bụ nwanne ịghọtago so ihe a bụ ihe mụnwa na onwe m ghọtara bụ ara na ụmụ aha zi kpatara ụdị ihe ị fụrụ a na-eme ebe a taa bụ ara na ụmụ nji o ji wee masị m otu ka aka m ji wee chi ije chi ya azụ ebe m nọ betesi na ama anọ taa fụ isie fụ ihe anyị na-eme taa maka onye masịrị m ekelekwa gị ndewo afa m bụ norbert mmadụakọ success ka e ji malụ m mana aha ọzọ m bụ eze enyelụ nwa na awo idemili daalụ aha m bụ etu okoronye ezike ezike mụ m mmadịnanya wụ nne ịhụtara ya mmadịnanya si ezi ọha okporo ezike si ụmụ ofeke ee so ha naabọ alụkọọ di na nwunye were mụtasịa ndị nwadịala m anụ ama m ihe wụ ara mara ihe ụmụ mana eh, hmm. gịnị ka ara na ụmụ ahụ ka nwa bụ ndị okenye ka nkọwa ihe wụ ara na ụmụ wụ ndị nwadịala ka nga ahara bụrụ ofu ọbara eh? hmm. so ihe niile bụ ihe nọ nga wee bụ ihe nsị mma dị n'anya na ezike pụta eh. abịa n'okporo ha abara ọtụtụ abịa n'ihioma abịa n'amaifeke abịa um, ele aha okwudo ihe niile wee ebe a lụchiri ihe si ebe a anyị niile wu otu abịa n'okporo ka m tiri pụta apụta mana abịa n'okporo ha juru eju amaifeke ha juru eju ee eh, ihioma ihioma ha juru eju ụmụ mmadụ n'anya na ezike na ezike ole ka ha dị nke ada wụ mgbeke ezike ebe ka alụrụ ya alụrụ ya na ụfọdụ ha wu ududu ududu okporo ogbodi ezike ebe ka alụrụ ya alụrụ ya na ụmụ obom ịghọtara ihe m na-ekwu ego ezike ego ezike eh. alụrụ ya na ụmụ ebele eh. okporo ịghọtara ya oru nwanyị alụkwuru ya na ududu ebe alụrụ mgbeke ezike eh. then um, ugochi n'ihioma ka alụrụ ya ya bụ onye nke alụkpụrụ azụ niile etoro m n'ịwụ nwata n'ime ha niile na ụmụ

ee o rugoro 5 o ruole 5 mana anyị na-echekwa anyị na-asị na o ruole 6 maka onye nke a na-akpọ ogbodi ezike n'ụmụ obom mmanya alụlụ n'ụmụ ụmụ ezi ụmụ eze anwụgole ee nwa ahụ mụtara amụtagole nwa mụtakwa nwa nwa na nwa ya ahụ wụ nwa nwa ya wụ six generation wee Ah, ọ bụ yeah. eziokwu Ah, ee na ọ ga-awụchawa eziokwu ị ga-esi etu ahụ mee ya ee ị ga-esi etu ahụ mee ya ok maka ha gwara anyị na enwegole six generation ebe ahụ and ha ncha ga-abịa nga a taa ọ wụ eziokwu ha niile ga-abịa eh, ele mgbe ha ga-eji bịa mgbe chi jiri ha na-abịa we ha nọcha n'ụzọ akụkọ akụkọ ọ ndị nwadiala nne mm. ọ ha planụrụ ihe na-emekwe n'ihe elee ka obi dị gị wele ọ ga-adị mma na agụm echiwu elee ekpere ị na-ekpekwere n'ihe ụmụazị niile ogologo ndụ ahụ isi ike ihe ọbụla ha tiri aka

ekpere ekpere m kpeje kemgbe how many months m ji wee nụta na ụdị ihe dị otu a na-eme m chọtụ ekpere m ahụ ọ dị ire ha sị m ka chineke gọzie ha niile n'aha jizọs bye bye bye bye o oh. god god bless ara na ụmụ ezike na mmadụ n'anya ụlọ 2021 na-asị na ọ ga-adịrị unu niile na mma nne nna ya na ka o kpeere anyị ekpere were mmemme hafee n'aka Chineke